moni moni ndine jaki nde taonani nkhani ya mzibambo uyu eti waku usa ampasa compensation ya 5.5 million dollars dzina lake anthony bridgewater ndi yayifupi koma taimveni zomwe zinachitika kuti apezeka kuti mpakana ampasa compensation uyuyu ndi alice seabold mu 1982 anali ndi zaka 18 ne nthawi imeneyoyo anali ku university eti nde anapezeka kuti amayenda mpaki ali zaka 18 yekha ndi panangotulukira munthu atavala hudu koma anali munthu wokuda anampanga chipo- chipongwe anamugwiririra nkuthawa munthu uja eti nde anapita ku polisi anakanena chani anachekana anapeza kuti anachitidwadi chiwembu chimenechocho koma besa amadziwa kuti munthuyo ndani nkhani inakhala ngati yathera pompo koma anali traumatized chani zatha patadutsa zaka zingapo amayenda mtawuni anangoona munthu akuyenda wachikuda mnyamata basi iyeyo tututu mnyamata uja ndi uyu anandigwiririra kuyimba foni ku polisi apolisi kubwera kumugwira iye akuti munthu uyu sindikumudziwa ndipo sindinagwirirepo munthu munthu amene anagwidwa anali anthony bridgewater uja nde amugwira anthony anamtenga kupita naye ku polisi nde paja amapanga line up line up yake yonena kuti asankhepo kandandanda wa anthu anyamata achikuda okhaokha asankhepo amene akumudziwa kuti uyu ndi amene anamugwiririra anapeza kuti anasankha munthu olakwika sanamsankheso anthony yo koma kaya chifukwa chani apolisi anangokonda anthony yo kuti uyu ndi amene anatani wapanga chiwembu mpaka kupita ku khoti ku khoti kuja ananena kuti yayi sample ya tsitsi lomwe linapezeka ya munthu okuda pamenepo amene anamupanga chiwembu mtsikanayo likufanana ndi tsitsi la anthony uja mpakana anamanga anthony anayesera kuti ine sindinapange china chilichonse analibenso zoti kaya amumvera atani koma alice uja anatchuka kwambiri chifukwa china kuti after pamenepo alice uja analemba buku dzina lake lucky title ya buku lija anatchuka mpaka kulandira ma award kukhala mma new york times mmachani kusanduka celebrity chifukwa cha buku la nkhani ya chiwembu anapangidwa chija pamene anthony wamangidwa anayesera kupanga ma appeal ma appeal osatheka nde nkhani yomweyo machazi alice wapangidwa chipongwe analemera nazo anatchuka nazo kenako analemba bukhu lina akuti broken bones nde chifukwa chonena kuti anali acelebrity amphamvu kwambiri bukhu loyambalo analipanga analisandutsa kukhala filimu kenako kam- kampani inanso inafuna kupanga filimu buku la nyuwani lija koma nkhani yake inali yokhudza kugwiridwa kokhakokhako nde director wa kampani yopanga filimu anayitenga buku lija nkuyamba kutani kuliwerenga kale kuti alimvesese asanapange direct film koma anayiwerenga ndikuwerenganso ndikuwerenganso koma amayiona kuti nkhani ija siyikuchita match yayi siyikuveka bwinobwino nde zimene anapanga ananena kuti no ineyo sindingapange direct film yonena kuti nkhani yake sindikuimvetsa sikumatcha penapake pakukhala ngati kuti pakulephereka sizikugwira ayi munthu amene yuyu nde anayidropa filimu ija kuti sindingapange filimu imeneyi anatherana macontract anakanika koma directoryo sanayisiye pompo nkhaniyo anali munthu olemera anachita hire private investigator kunena kuti ineyo ndifuna mufufuze mufufuze mnyamata anamangidwa uja kunena kuti zikukhala bwanji anayamba kufufuza kutani pamene amadzaona kuti ah munthu uja analoza munthu olakwika analoza munthu wina koma anasankha Anthony tsitsi lija adakayezanso atakachita check anapeza kuti ah, inalinso evidencenso yosagwira anatuluka anaseva 16 years in prison Anthony atamaliza prison sentence yake anayesera kupemphabe khoti kuti muchotse conviction yanga chifukwa chonoti ine sinapange sinagwiririre munthu koma khoti limakana limanena kuti iweyo tinakupanga convict ndiwe wolakwa basi nde ukakhala ndi conviction zimavuta kupeza ntchito komanso not only that maiko akunjawo ukakhala kuti unapanga zimenezo umayenera kukhala pa list ina yake amati offenders list ukakhala unagwiririra munthu kaya unapanga zina zake za njira imeneyoyo umakhala pa list imeneyo ukangopezeka pa list imeneyo kuti upeze ntchito zimavuta aliyense amakusala koma anapanga mwayi anapeza mkazi anakwatira koma mkazi ananena kuti as much as ndakwatirana nawe sindifuna kuberekerana nawe ana chifukwa chonena kuti anawo azizunzika anthu adziwatonza kunena kuti abambo anu anapanga chiwembu ichi abambo anu ndi otere nde tidzikhala koma opanda ana nkumakhala choncho mpamene anapezeka kuti director uja analimbana nazo nkhanizo sanazisiye mpaka inabwereranso ku court kukanena kuti munthu uja akukhala ngati ndi osalakwa atayang'ananso evidence yonse chani kupeza kuti ah, munthu ujadi analakwitsa analoza munthu olakwika pamsewupo anamuloza uyoyo koma pa line up sanathe kumuloza iye analoza munthu wina so izo zoti anapanga zolakwika plus ma evidence awowo anali abodza kukhala ngati kuti anangowakweza kwambiri kuwasandutsa chachikulu kwambiri chifukwa chonoti anali munthu okuda nde panalibe kumubakila kwina kulikonse zongooneka ngati straightforward ndi munthu okuda ndi olakwa basi nkumumanga nde anapezeka kuti conviction yake anayipanga overturn after 40 years nkumuuza kunena kuti ayi ndiosalakwa kuchita clear dzina lake anasumira boma analisuma kuti afuna 50 million chifukwa cha zaka 16 zomwe anakhala mu, mu prison ali osalakwa nde milanduyo yakhala ikupangika ya ndalamayo apezeka kuti ampasa ndrama ampasa 5.5 million koma ampasa ampasa ndramayo mu 2023 anapanga settle for 5.5 miliyoni ali ndi zaka 62 panopo zozo zinachitika 1982 and mtsikana uja nditi amayi aja chifukwa panopo ndi amayi Alice anapepesa kunena kuti iyeyo sichinali cholinga chake anagwiriridwadi mwina basi amayembekezera kunena kuti nawonso apolisi agwira ntchito yawo bwinobwino achite prove kuti ngati uyoyodi analakwa kapena ayi nde anapepesa mu 2021 kuti analakwa kumutchula iyeyo i don't think kuti akazi ake angaberekenso mwana at that age koma imeneyo nde ndi nkhani ya anthony broadwater panopo kampani yomwe inkafuna kupanga filimu ya alice uja yachita decide kuti ipanga filimu ndi documentary yokhudza mamunayo kuti nayenso alandireponso dipo linalake yokhudza anthony ya ujeni ya alice uja title yake inali lucky nde ya mzibambo ya anthony yakuti ayitchula kunena kuti unlucky imeneyo nkhani ina ya pa dziko lapansi zikomo kwambiri